Fáilte chuig an seimineár gréasáin seo ina dtugtar réamhrá agus léargas ar theacht aniar i leanaí a chur chun cinn le fócas ar thuismitheoirí. Áirítear sna léargais seo taighde agus tá torthaí ó chigirí i suíomhanna luathfhoghlama agus luathchúraim mar bhonn eolais ann, chomh maith leis an treoir a sholáthraíonn cigirí do shuíomhanna chun feabhsúchán a chur chun cinn. Ba cheart an comhairle uile a chuirtear ar fáil sa seimineár gréasáin seo a mheas i bhfianaise na dtreoirlínte poiblí atá i bhfeidhm i suíomhanna oideachais. Sa seimineár gréasáin seo, déanfaimid machnamh ar conas is féidir le tuismitheoirí teacht aniar an linbh a chur chun cinn trí idirghníomhaíochtaí, deiseanna agus gníomhaíochtaí laethúla. Is éard is teacht aniar ann ná an cumas atá agat déileáil le dúshláin agus angar, foghlaim uaidh agus teacht ar ais chugat féin go tapa, a luaith a bheidh an t-angar thart. Bíonn tionchar ag pearsantacht, meon agus dearcadh an duine aonair ar a chumas teacht aniar. Ach is ábhar misnigh é, áfach, fios a bheith agat gur scil é an teacht aniar agus is féidir é a fhoghlaim ag aois nó tráth ar bith i saol an duine. Ciallaíonn sé sin gur féidir leis an timpeallacht fhisiciúil, an timpeallacht shóisialta nó mhothúchánach a bhíonn thart ar dhuine an teacht aniar a fhorbairt agus a chur chun cinn. Ag teacht ó pheirspictíocht an linbh, ar feadh an tseimineáir seo, cuirtear teacht aniar in iúl trí shraith ráiteas a thosnaíonn le 'Tá mise. Tá sé an-úsáideach an cur chuige sin a ghlacadh chun muid a spreagadh chun díriú ar an duine nó leanbh aonair. Léiríonn 'Tá mise' an dearcadh a bhíonn ag leanbh air nó uirthi féin, a bhaineann le pearsantacht, dearcadh agus meon. Léiríonn 'Tá. agam an timpeallacht atá thart ar an leanbh, go háirithe na comhpháirtithe suntasacha eile, mar shampla tuismitheoirí, seantuismitheoirí, siblíní, teaghlach agus cairde níos leithne chomh maith le cleachtóirí agus múinteoirí. Baineann, is féidir liom, leis na cumais agus na hacmhainní atá ag leanbh nó a shealbhaíonn sé nó sí agus é nó í ag fás aníos, Tá sé sin ag brath ar na deiseanna a thairgeann nó a cheadaíonn an timpeallacht. Sa seimineár gréasáin seo, táimid ag díriú ar thimpeallacht an bhaile, agus ar an gcaoi ar féidir leat mar thuismitheoir tacú le teacht aniar leanaí faoi gach ceann de na trí cheannteideal. Déanaimid é seo trí fhéachaint ar roinnt grianghraif agus athfhriotail ó thuarascálacha Cigireachta Oideachais na luathbhlianta, a thaispeánann dúinn cé chomh tábhachtach agus atá tosca sóisialta agus timpeallachta maidir le teacht aniar leanaí a thógáil. Léirítear dúinn ón taighde gur príomhthréith é i leanaí a bhfuil teacht aniar iontu go bhfuil siad bródúil astu féin agus sásta iontu féin. Ar aithint dúinn cé chomh difriúil atáimid uile, tuigimid go bhfuil pearsantachtaí, meoin agus dearcthaí éagsúla ag leanaí. D'fhéadfadh sé, dá bhrí sin, go n-eagródh roinnt leanaí gníomhaíochtaí go muiníneach agus go nglacfaidís páirt go fonnmhar i ngach gníomhaíocht agus d'fhéadfadh leanaí eile a bheith níos cúthaile. Féadfaidh dearcadh dóchasach ar an saol a bheith éagsúil ó dhuine go duine. Is minic a bhíonn tionchar ag na cásanna éagsúla a bhíonn i láthair air sin. Mar sin féin, maidir le teacht aniar a fhorbairt, is ábhar sóláis é dúinn fios a bheith againn gur féidir linn, mar dhaoine fásta, tacú le leanaí chun a fhoghlaim conas tabhairt fé dúshláin, le dearcadh dearfach agus iad a spreagadh chun a bheith bródúil as a gcuid iarrachtaí agus éachtaí. Tá mothú slán muintearais ina dteaghlach féin, ina luathfhoghlaim agus ina suíomh cúraim agus sa phobal i gcoitinne mar bhonn agus mar thaca ag teacht aniar i leanaí. Is é sin a bheith ina bhall luachmhar de ghrúpa. Mar shampla, i suíomhanna ardchaighdeáin glacann cleachtóirí go leor céimeanna chun tacú leis na leanaí agus lena dteaghlaigh chun a thuiscint conas is féidir le bheith mar bhall den phobal áitiúil tionchar dearfach a imirt ar theacht aniar leanaí. Ar an gcaoi chéanna, tá sé an-tairbheach do thuismitheoirí agus do leanaí cuairt a thabhairt ar shainchomharthaí tíre áitiúla. chun leanaí a chur ar an eolas faoina gceantar féin agus chun go mbeidh siad bródúil as. Nuair a bhíonn tú ag gluaiseacht timpeall an cheantair, cuir in iúl na príomhghnéithe atá ann, an pháirc, an chearnóg, an cladach, agus déan tagairt freisin do na daoine sa phobal agus do thábhachtach a gcuid post. Tá éifeacht an-dearfach. ag baint le neamhleithleach a dhéanamh ar mhaithe le leas an teaghlaigh, an phobail nó na timpeallachta maidir le teacht aniar a thógáil. Tríd an méid sin a dhéanamh, mothaíonn an leanbh gur chuidigh siad go bhfuil tábhacht ag baint leo. D'fhéadfadh go n-áireofaí air sin leithéidí bruscar a bhailiú ar an trá nó ar chonair siúlóide, madra duine éigin a thabhairt ar siúlóid, siopadóireacht a dhéanamh do chomharsa atá anonn sna blianta nó cuairt a thabhairt ar an teach altranais áitiúil. Ag amantaí a mbíonn imní nó strus ar dhuine, is minic a fhéachann muidne mar dhaoine fásta ar an aclaíocht agus ar an ngluaiseacht mar bhealach chun scíth a ligean agus suaimhneas a dhéanamh. Ar an gcaoi chéanna, is féidir le corpacmhainn linbh tacú go mór lena cumas chun teacht aniar a bheith ann. I suíomhanna ardchaighdeáin, tacaíonn cleachtóirí le folláine choirp leanaí, lena scileanna gluaiseachta móra agus lena scileanna gluaiseachta beaga sna timpeallachtaí laistigh agus lasmuigh, trí sholáthar spraíúil. Le deiseanna laethúla do leanaí chun páirt a ghlacadh sa súgradh don chorp ar fad, súgradh fisiceach go háirithe, lasmuigh, feabhsaítear a ngiúmar, cuidíonn sé leo mothú go maith fúthu féin agus tacaíonn sé leo oibriú trí aon strus nó dúshlán lena mbaineann. Féadfaidh tú tacú le meon dearfach sa bhaile freisin, trí do leanbh a spreagadh chun a bheith gníomhach go fisiciúil agus, ar ndóigh, trí bheith páirteach leo sa ngníomhaíocht fhisiciúil. Nuair a bhíonn daoine fásta ag tacú go ráthúil le teacht aniar, bíonn meas acu ar uathúlacht gach leanbh agus aithníonn siad agus tuigeann siad an leanbh aonair agus a pearsantacht agus a cumas ar leith. Tacaíonn cleachtóirí i suíomhanna luathfhoghlama agus luathchúraim le teacht aniar leanaí trí aitheantas, ceiliúradh agus pleanáil a dhéanamh go sainráite d'fhoghlaim agus d'fhorbairt aonair gach leanbh. Mar shampla, féadfaidh cigirí aird a tharraingt ar cé chomh hinniúil agus muiníneach atá na leanaí trí chur síos a dhéanamh ar mheon foghlama dearfach na leanaí. Is minic a thugann cigirí faoi deara dearcadh agus meon cosúil le diongbháilteacht, teacht aniar, foighne, seiftiúlacht agus cruthaitheacht. Cabhraíonn rannpháirtíocht i ngníomhaíochtaí a bhfuil brí leo don leanbh lena gcreideamh a chothú gur féidir leo cur go mór lena dtodhchaí. Ar bhealach praiticiúil ansin, más rud é, mar shampla, go dtugann na cleachtóirí faoi deara gur breá le do leanbh a bheith ag spraoi le dineasáir Féadfaidh siad leabhair faoi dhineasáir a chur leis an leabharlann nó cultacha a chur sa limistéar feistis. Cuireann sé seo le creideamh inmheánach an linbh go bhfuil tábhacht ag baint lena spéiseanna, lena tuairimí agus lena dearcthaí. Féadfaidh tú cur chuige den chineál céanna a bheith agat sa bhaile. Tá sé tábhachtach go mbeadh a fhios ag an leanbh go bhfuil guth aige nó aici agus go bhfuil meas agat ar a réimsí spéise. Léirítear ón taighde gurb é an ní is tábhachtaí do theacht aniar leanbh ná an leanbh a bheith ar an eolas go bhfuil duine amháin ar a laghad ann ar féidir leis nó léi brath air nó uirthi gan aon choinníoll. Mar thuismitheoir, is tusa an duine seasmhach, grámhar sin i saol do linbh. Chomh maith le go leor rudaí eile, tá riachtanas cúraim do linbh ar eolas agat. Spreagann tú iad chun scileanna nua a fhoghlaim, chun a gcuid eolais a leathnú agus a gcuid mothúchán a thuiscint. Is dea-shampla thú ar iompar dearfach agus ar noirm shóisialta agus tacaíonn tú go seasta le hiarrachtaí dearfacha. Díríonn suíomhanna luathfhoghlama agus luathchúraim go mór ar bheith ag cur ar chumas leanaí leanúint de chaidrimh dhearfacha agus idirghníomhaíochtaí lena gcleachtóirí agus múinteoirí luathbhlianta agus leas a bhaint as timpeallacht fháilteach, theolaí agus dhearfach. Thagair Rudolf Steiner, oideachasóir, don chaoi ar chóir go mbeadh an dlúthchaidreamh grámhar, lách agus daingean sna hidirghníomhaíochtaí sna chéad seacht mbliana de shaol an linbh cosúil leis an gcaidreamh atá ag an leanbh leis an tuismitheoir nó leis an gcaomhnóir. Déanann príomhchúramóirí ceiliúradh ar iarrachtaí agus ar éachtaí leanaí. Spreagann siad forbairt a gcuid scileanna neamhspleáchais agus iompraíochtaí eiseamláire maidir le teacht aniar. I suíomhanna an-éifeachtach, baintear é sin amach trí chur chuige an príomhdhuine a chur chun feidhme. Forbraíonn an príomhdhuine sin caidreamh slán lena ghrúpa beag leanaí, agus feidhmíonn sé nó sí mar nasc idir an suíomh agus a dtuismitheoirí. Is léir do chigirí go gcuireann úsáid rathúil an chur chuige sin comhairliúchán agus comhoibriú chun cinn idir cleachtóirí agus tuismitheoirí. Nuair a bhítear ag tacú le foghlaim agus forbairt do linbh, déanfaidh an príomhdhuine cumas réimsí spéise agus riachtanach éagsúla do leanbh a éascú. Tá an cur chuige sin an-luachmhar mar a bhítear ag tógáil teacht aniar leanaí. Léiríonn an príomhdhuine an-mheas agus dearcadh dearfach ar na leanaí agus ar a dteaghlach. Féadfaidh tú tacú le príomhdhuine do linbh aithne a chur ar do theaghlach. Féadfaidh tú foirm a chomhlánú nó plé a bheith agat leis an bpríomhdhuine chun cabhrú leo riachtanais, meon, spéiseanna agus cúlra cultúrtha do linbh a thuiscint. Bíonn tionchar ag na tosca sin ar theacht aniar do linbh. Dá bhrí sin, cuireann bailiú faisnéise den sórt sin ar chumas an phríomhdhuine an timpeallacht a oiriúnú agus pleanáil a dhéanamh do do leanbh ar bhealach bríoch. Bíonn tionchar ag an gcaoi a ndéanaimid idirghníomhú le leanbh ar a dteacht aniar agus ar an dearcadh atá ag an leanbh air nó uirthi féin. Is féidir teacht aniar agus féinchreidiúint an linbh a laghdú má bhíonn daoine fásta róchriticiúil. Tá sé ríthábhachtach eiseamláir d'iompar a léiríonn teacht aniar a thabhairt, dearcadh den chineál 'bainimís triail as arís' nó 'ná bíodh eagla ort ach bíodh muinín agat'. Cuimhnigh, má thaispeánann tú anacair agus eagla nuair a fheiceann tú damhán alla nó luch, is dóigh go ndéanfaidh do leanbh aithris air sin agus go bhforbrófar, leis, an eagla céanna iontu. Ina leithéid de chásanna, tá sé ríthábhachtach mothúcháin a rialú chun gníomhú mar eiseamláir dhearfach. Tacaíonn suíomhanna ardchaighdeáin leis na leanaí tuiscint dhearfach a fhorbairt

Féadfaidh leanaí saoirse a bheith acu faoin méid atá le cur sa phunann, agus is minic a bhíonn siad an-bhródúil aisti. Nuair a thugann do leanbh a phunann abhaile, déan cinnte go dtógfaidh tú an t-am chun breathnú uirthi go cúramach, chun éisteacht lena scéalta, agus chun iad a phlé leo. Déan cinnte go dtaispeánann tú a thábhachtaí agus atá obair do linbh duit. D'fhéadfaí a rá. M'anam, féach ar gach a bhfuil foghlamtha agat. Meas tú cad í an chéad rud eile a fhoghlaimeoidh tú? I suíomhanna luathfhoghlama agus luathchúraim atá ar ardchaighdeán, bíonn fáil ag leanaí ar raon acmhainní foghlama atá aoisoiriúnach agus a thacaíonn lena bhforbairt iomlán. Bíonn rogha ag leanaí maidir lena ngníomhaíochtaí. Is féidir leat é seo a dhéanamh ag baile chomh maith. Smaoinigh go mbíonn am agus spás ag teastáil ó leanaí chun páirt iomlán a ghlacadh i saorshúgradh. Foghlaimeoidh do leanbh tríd an taiscéalaíocht agus trí rudaí a thriail agus de réir mar a bhíonn taithí acu ar theip is ar rath, tiocfaidh fás ar a gcumas teacht aniar. Ní mór meas a léiriú ar gach iarracht a dhéanann do leanbh mar dheis chun foghlama áit a bhfuil an luach céanna ar bhonn seasmhach. is ar rath. I suíomhanna ardchaighdeáin, cothaítear scileanna pearsanta agus sóisialta leanaí, neamhspleáchas agus féin-inniúlacht go han-mhaith i rith an lae ar fad. Déanann na leanaí tascanna praiticiúla mar shampla slacht a chur ar acmhainní, lón a dháileadh, a lámha a ní agus a gcótaí a chur orthu. Cothaíonn spreagadh dearfach chun tascanna den sórt sin a chur i gcrích mothú neamhspleáchais sa leanbh. Tuigeann siad gur cuid de phobal níos leithne iad agus laistigh de sin tá ról acu chun aire a thabhairt dóibh féin, do dhaoine eile agus dá dtimpeallacht. Is féidir na gníomhaíochtaí sin go léir a mhacasamhlú, sa bhaile freisin. Cruthaigh gnáthamh laethúil a ligeann do do leanbh a bheith rannpháirteach amhail glanadh, slacht a chur ar rudaí, cócaireacht a dhéanamh agus an tábla a leagan. Ardaíonn na róil sin mothú an linbh go bhfuil sé nó sí tábhachtach agus luachmhar. Is minic a mholann cigirí cleachtóirí a thacaíonn le leanaí a gcuid mothúchán a thuiscint, na scileanna bunúsacha a fhorbairt chun iad féin a rialáil, glacadh le freagracht agus cásanna coinbhleachta a réiteach go neamhspleách. Mar thuismitheoir, is féidir leat idirghníomhaíochtaí agus iompar dearfach a shamhaltú agus tuiscint do pháiste ar mhothúcháin a phlé agus a fhorbairt. Is féidir leat a rá, Feicim go bhfuil brón ort, beidh comhrá beag againn le chéile, cad a d'ardódh do chroí arís? Cabhróidh sé sin le do leanbh nuair a bhíonn brón orthu, nuair a thugtar a ndúshlán nó nuair a bhíonn siad ag stracadh leis an saol. Foghlaimeoidh an leanbh den chuid is mó, áfach, ó bheith ag faire ort ag láimhseáil cásanna deacra nó coimhlinte trí aithris a dhéanamh ar d'eiseamláir. Is dócha nach gcuirfidh sé iontas ort a chloisteáil nuair a d'fhill leanaí ar a suíomhanna tar éis dóibh dúnadh gan fasach mar gheall ar an bpaindéim dhomhanda, níor theastaigh uathu labhairt faoi Covid-19. Ba thábhachtaí i bhfad dóibh a bheith ag spraoi lena gcairde. Chuir sé áthas orthu a bheith ag spraoi lena gcairde agus thug sin blaiseadh den normáltacht dóibh tar éis an cur isteach ar fad ar a ngnáthnósanna. a laethúla. Is tríd an súgradh freisin a dhéileálann leanaí lena gcuid mothúchán agus sa súgradh oibríonn siad trí na heispéiréis a bhíonn acu. Mar a tugadh faoi deara i leor tuarascálacha cigireachta, is trí chairde sa luath-óige a thugtar an deis do leanaí chun a gcuid scileanna sóisialta agus cumarsáide a chleachtadh. Is féidir leo tuiscint a fhorbairt ar a gcuid mothúchán féin agus ar mhothúcháin daoine eile. Spreagann sé sin idirghníomhaíochtaí dearfacha agus cuireann sé iompar dearfach chun cinn. Déantar amhlaidh, ar ndóigh, le beagán treoracha agus tacaíochta ó dhaoine fásta lárnacha agus le neart am saor. Críochnóimid le roinnt íomhánna a chur ar fáil duit ina ndéantar ceiliúradh ar theacht aniar i suíomhanna luathfhoghlama agus luathchúraim.

Seo liosta maidir le heolas agus acmhainní breise a d'fhéadfadh tacú leat chun teacht aniar leanaí a chur chun cinn. tá súil againn gur chuireamar comhairle cuiditheach ar fáil. Má tá aon ceist nó tuairimí agat ag éirí as do rannpháirtíocht sa seimineár gréasáin seo, bain úsáid as an seoladh ríomhphost tiomnaithe chun do chuid tuairimí a sheoladh chugainn ag insights underscore info at education dot gov dot ie. Ba mhaith linn buíochas ó chroí a ghabháil leis na scoileanna seo agus leis na suíomhanna luathfhoghlama agus luathchúraim a roinn na híomhánna áille linn. Slán.